moni ndine jaki ndiye hmm, tatengani chakumwa ticheze msangamsanga nkhani yake siyayitali ndabwera kuzafunsa nkhani nkhani ina yachitika kumalawi komweko ali ku thyolo kwa mfumu mphuka nthawi yomwe zimanenedwa pa zodiyaki nnali otanganidwa nakanika ku- ku- kuzitsata komano ndingofuna kufunsa apudeti kuti zili pati nkhani yake inandidodometsa so nkhani yake nayi akuti ku thyolo kwa mfumu mphuka banja lina linalandira uthenga kuchokera ku polisi kuti m'bale wawo simon amene amakhala kwa bvumbwe wamwalira wazimangirira ndi anayitanidwa kuti akatani akatenge thupi lake sono banja lija linanyamuka kuti polisi kuja atafika polisi anawaonesa thupi la munthu anamwalirayo akuti achibalewo analododoma kwambiri chifukwa choti munthu samaoneka ngati simoni m'bale wawo iyayi komanso akuti modzikakamiza momwemo ananyamula maliro kumapita nawo kwawo nde anakafika mudzi muja ndikhulupirira munali mwambo wa maliro mwambo wa maliro amfumu amabwera kuzaona nkhope ngati anaonesa nkhope sindishuwa koma zinazi ndingoganizira kuti nanga simene amayendera maliro kumakhala maliro mwambo ndingati anaona nkhope afumu anaona maliro mwina nkuso nawoso kumaganiza kuti "Ih, koma nde a simon anasintha anthu amene amaona nkhope mwina amadusa pamene paja nkumazaganiza kuti "Ih, asaimoni nde anasintha kana asaimoni amaoneka chonchi nde anthu mpakana mwambo wonse unatha maliro anakatani anakayikidwa nde ati patadutsa masiku atatu panatulukira munthu pamudzi paja eti nde inuyo mungoganizira eti mmene mungapangire kuti nde muli mukadali pa maliro maliro mwakayika mwakhala mukudabwa kunjira kutulukira munthu munthuyo akuoneka ngati asimon takaika maliro aja nde asimon anatulukira nde ineyo kungoganiza ndiri ineyo kunena kuti munthu woti takayika dzana olo utakhala kuti munthu uja umamukonda kwambiri eti kuti siufuna kuti amwalire ndithu mbale wako kaya mamuna wako kaya chani kuti munthu woti umkondesesa

zononso inenso ndikanakhala kuti ndine asaimoniwo ndikanachita mantha kuti aliyense akuthawa mwina nanenso ndikanayamba kuthawa chabe bwezi nane ndikuthawira mbali yomwe anthu ena onsewo akuthawira nanga zina zinthu uzione kuti anthu akuthawa chani asaimoni samadziwa kuti anthu akuthawa chani nawonso ndiye kuti powaona amathawira kumene akuthawira anthu nde anthu othawa aja akhoza kuti amaona ngati asaimoni amawathamangitsa nde sindikudziwa kuti zidafika potani kuti mpakana anthu onse ayime akhale pansi ayambe kukambirana chifukwa koma mapeto ake anthu anapeza kuti anayika munthu olakwika sanali simoni mwina ndi anthu nkumati ah, inetu ndimadabwa munthu uja samaoneka ngati simoni aliye aliyese mwina penapake kumati inetu ndimadabwa munthu uja samaoneka ngati asimoni iyayi munthu uja samaoneka ngati asimoni koma pa zifukwa zomwe ine sindingamvesese anthu maliro anakatani anakayika nde akuti angodikirira kuyang'anira kunjira kuti mwina amva kuti anthu ena ake abwera kuti mwina m'bale wawo wasowa kuti adzadziwe kunena kuti nde kuti ndi ndani ndi maliro anayika aja komano adziwa bwanji pokhapokha ngati anatenga chithunzi nanga angadziwe bwa adzafukula maliro nkuyang'ananso nkhope kunena kuti ayi ndi m'bale wawo awa m'bale wawo anasowa apapa nde sindikudziwa kuti azapanga bwanji kuti adzanene kuti ayi ndi m'bale wanudi anataniyo ana anapezeka komanso apolisi pokapereka uthenga kunena kuti wamwalira ndi simon anawauza ndani kuti ndi simon iwo anadziwa bwanji kuti ndi simon kuti mpakana akafike pokapereka uthenga kunena kuti m'bale wanu wamwalira ineyo nkhani yakeyo komanso ndili simoniyo iyi moyo wake woopsatu kuti anthu amakhala timakhala moyo mpakana iyi tsiku lokufa akayika maliro koma anthu sitiona manda athu sitidziwa kuti manda athu ngotani yayi palibe amene amadziwa manda ake nde eh, inu muli simon mungapite kukaona Naka- inu mungakaone kuti mukaone kuti ineyo zoopsatu zochitisa mantha Eh, komanso azibale anuwo mukhoza kumaganizira zotani kuti sono inuyo si muma- mumaona kuti si ineyo kukayikabe Ii, nkhani zake zoopsa eti koma iyayi funso langa linali longonena kuti zili pati Mm, basi tacheza zikomo kwambiri